ndị be anyị ndewonu igbo bụ igbo kwuru okwu sị na ekwekọọ ama agba tata bụ afọ mkpụrụ ụbọchị iri na asaa n'ọnwa nke iri na abụọ a na-akpọ disemba n'afọ puku abụọ iri abụọ na ise ezi nwanne m nji eje mba ọ ka bụkwa n'ihe tv ka anyị si ewetara gị ozi niile a aha m bụ ifeanyịchukwu ogbu nke a bụ agba nke atọ bụrụkwa nchịkọta nkụzi anyị bidoro n'izuụka gara aga banyere ezinụlọ

We also considered their roles. And then we look at other children aside from the first daughter and the first son. And we look at their responsibility as a member of a family. So, anyị enebala anya n'agba nke abụọ ihe gbasara nwoke mbụ n'ezinụlọ na nwa nwaanyị mbụ n'ezinụlọ anyị nyochakwala ọrụ ha dị iche iche n'ezinụlọ n'ụbọchị tata anyị chọrọ iji nkụzi anyị na-ewetala gị wee pịachie ihe gbasara nkụzi ezinụlọ Igbo apụkwana anyị ga-eneba anya na nsọpụrụ na ọchịchị n'ezinụlọ Igbo That is the respect and hierarchy within an Igbo family. Nsọpụrụ bụ ntọala ndụ ezinụlọ Igbo. Ụmụaka na-asọpụrụ ndị toro eto. Ụmụnne ndị nta na-asọpụrụ ndị toro eto n'ezinụlọ. Onye ọbụla na-asọpụrụ isi ezinụlọ bụ nna. A na-egosi nsọpụrụ a site n'asụsụ ma ọ bụ n'omume dịka ịkpọ isi ala mgbe ị na-ekene ndị tọrọ gị ma ọ bụ igbu ikpere naabọ n'ala mgbe ị na-ekene ndị tọrọ gị na nrube isi usoro ọchịchị abụghị maka mmegbu kama ọ bụ usoro nnabata amamihe udo na mmekọrịta kedu ihe kpatara nsọpụrụ na usoro ọchịchị ji dị mkpa n'ezinụlọ Igbo anyị chọrọ ineba anya n'ihe kpatara nsọpụrụ na usoro ọchịchị ji dị mkpa n'ezinụlọ ọbụla n'ala Igbo nke mbụ nsọpụrụ na-emepụta udo na usoro ezinụlọ nke abụọ ọ na-akụzi umeala ndidi na ezigbo mmekọrịta mgbe a na-edobe ezi nsọpụrụ a na-ebenata esemokwu n'ezinụlọ amamihe nke ndị nwere amamihe na-abara onye ọbụla uru ụkpụrụ a na-agafe ezinụlọ wee gosi ka ndị Igbo si emekọrịta ihe n'obodo we want to look at the family as identity and legacy family as identity and legacy ezinụlọ dị ka njirimara na ihe nketa ọ ihe anyị chọrọ inebanye anya ugbu a ezinụlọ dị ka njirimara ọ ihe nketa n'omenala Igbo ezinụlọ gị na-akọwa onye ị bụ ezinụlọ gị na-akọwa onye ị bụ aha ezinụlọ gị na-egosipụta ihe nnweta ndị ichie gị aha ezinụlọ gị na-egosipụta ihe nnweta ndị ichie gị ihe ọbụla i mere na-egosipụta ezinụlọ gị agwa ọbụla ị kpara na-egosipụta ezinụlọ ebe i si pụta ị kpaa ajọ agwa n'obodo ọ na-egosipụta ụdịrị ezinụlọ i si na ya pụta i mee ezi omume n'obodo ọ na-egosipụtakwa ụdịrị ezinụlọ i si na ya pụta nke a gosiri na otu mkpịsị aka rụta mmanụ o zuo mba niile ọnụ ezinụlọ abụghị naanị gbasara ugbu a ma ọ bụ ijikọta oge gara aga ugbu a na ọdịnihu ezinụlọ na-ejikọta oge gara aga ugbu a na ọdịnihu kedu ihe kpatara nke a ji dị mkpa achọrọ m igosi gị ihe kpatara nke a ji dị mkpa ndị mmadụ na-arụsi ọrụ ike ọ bụghị naanị maka onwe ha kama ọ bụ iji sọpụrụ aha ezinụlọ ha ezinụlọ na-emepụta njikọ n'ọgbọ ebe ndị dị ndụ na-edobe ihe nketa ndị ichie ma na-emepụta ntọala maka ọgbọ a na-amụbeghị nke a bụ ihe kpatara ndị Igbo ji etinyekarị ego n'iwulite ụlọ ezinụlọ na-enyere ndị ikwu na ibe aka omume ndị a na-eme ka ihe nketa ezinụlọ sie ike na nchịkọta ya bụ na mmechi usoro ezinụlọ ọdịnala Igbo bụ usoro mmekọrịta e chekwabara nke ọma e wuru n'ụkpụrụ ịdị n'otu nsọpụrụ ịrụ ọrụ na ịdabere n'ibe onye ọbụla nwere ọrụ ọgbọ ọbụla nwere nzube ihe omume ọbụla na-enye aka maka ọdịmma mmadụ niile ezinụlọ emeela ka ndị Igbo gaa n'ihu kemgbe ọtụtụ narị afọ enyekwa nkwụsi ike njirimara na nkwado ibe ịghọta na ichekwaba ụkpụrụ ndị a ọbụlagodi ka a na-emegharị ya n'ụdị ndụ ọgbara ọhụrụ na-eme ka ike omenala ezinụlọ Igbo gaa n'ihu maka ọgbọ ndị na-abịa nne m ebe a ka anyị ga-achịkọta nkụzi gbasara omenala Igbo eji m n'aka na o nwe ihe ị ghọtara omenala Igbo dị ka ọkụ ọ gaghị anyụ n'aka anyị please don't forget to like share comment and subscribe ka ọ dị mgbe ọzọ